mana nke m mhm. ọkwa ị dị sure na nna ya ochie anyị na-eje afụ ga-anọ ya maka chọkwa ma anyị tacha afụfụ a garuo ebe anyị makwa na ebe anyị si teka mhm. eh, ọ bụkwa anyị tacha afụfụ jee ebe ahụ kịta ọ bụrụ na ọ nọ ya ọ ga-ewutekwa m nna m ochie ya na maka ị ka na-arara ụra mgbe m kpọrọ ya n'ụtụtụ ajụọ m ya na ị ma nne m nyere m fon nọmba ya wee kpọọ ya n'ụtụtụ jụọ m ya na ọ sị na ya na ya nwa na-enwe nwere enwe aṅụrị ka nsị ya na m na-abịa ọ sị m gụnwakwana nsị ya na ọ mụ na n'Abuja ese ya bịa wee nwechaa aṅụrị emere ihe anyị mechara ihe ọ fụbeghị gị nwa anya ya egwu atara ọ bụrụ ma nke ahụ ya na ị makwu na ka nsi wee fụ onye na-akwadoro anyị onye na-akwadoro ya anyị na-efere ya anụ ọgụ kịta ma ruo ebe
nke m eh? isi oriri eh? ya ụmụ ihe a na na-ekwu na ma enyi ule ma poison a na-enye ndị mmadụ nụrọ ya anyị ji n'afa nna mba afọ anyị ji n'afa nna
egwu atụna anyị ji n'afa nna ka anyị mee onye eme ọ n'afa nna
nke m nke m afụrọ ha emenye gị nke ọjọọ nke ọma ka mma na-enye gị
ama m i sokwa ya i so m were afụ ma ọmarịcha ụnọ anyị na-afụ ebe niile hmm? Hmm. mana nke m ime asị na ndị Igbo adị afụ onwe ha n'anya ị fụkwara ọmalịcha ụnọ ị fụkwara ụgbọala anyị fụrụ mgbe anyị na-abịa hmm. kwara ụnọ si wee dị ka anyanwụ hmm? eh, ị sị na ọ bụrụ ndị gọọmenti na-enye ndị Igbo be anyị ego ha ji arụgasị ụnọ mana eme ndị be anyị asị na ndị gọọmenti afụrọ ha n'anya maka ama m na ọ ndị gọọmenti na-enye fa ego ha ji arụ ụlọ ọmarịcha ụlọ niile na ụgbọala ha na-agba hmm? nna ihe nke
ya bụ ihe gbagwojuru m anya ịgwa gị eziokwu ọ gbagwojuru m anya dịka na-ekwu ọtụtụ ọmacha ụgbọala anyị na-afụga ebe anyị maka na ọ na-adị ka ndị ọcha ha rụcha ha n'ụgbọala hmm. ebunatara ndị be anyị onye ma test hmm. maka ọtụtụ ụgbọala na-afụ ebe a adịrọkwa m sure na ndị ọcha ji na-agba ya ndị be anyị na-ahụ ebe ihe gbagwojuru m anya dịka i sibu ekwu mm-hmm. ebe ihe anyị na-ekwu na ndị Igbo afụrọ onwe ha n'anya mm. ana m echekwa ihe ana m eti maka a na-asị na ọha bịa ebe a na ọ sọsọ poison mm-hmm. eh, onye enye ya enyi ure enye ya mba enye ya mba afọ enye ya mba afọ enye ya ibi ya ibi ya nakwana agwa gị iwe awụrụ ibi size 50 ya enye ya na gị na nwaanyị dị ime awụrụ ofu ọ dịka i vu bọọlụ ịgwa gị eziokwu ndị gọọmenti dịka i si were ekwu na ọ wụ e jekwa n'ugwu 80% of ụlọ a rụrụ ebe ahụ ndị Igbo rụrụ ya o kwukwara ụlọ na ọnwụ ndị mara mma hmm. ndị e ji eje mba na ọ wụ ndị Igbo rụrụ ya ọ bụrụ na ha afụrọ onwe ha n'anya o kwukwara ọ gbagwojukwere m anya kedu ka ha sizi wee na-edevelopụzi be anyị wee dị onyinye ya bụ ihe gbagwojuru m anya ọ gbagwoju m anya maka na ị lere anya ọ wụ na gọọmenti na-eme ihe a gọọmenti dịkwa m igbu ikpe ekene mana ọ wụ na ọ wụ ndị be anyị ndị be anyị dịkwa m ikwe n'aka maka ha ha na-anwa ma ọ wụ na ha na-eme ife a niile Ha na-anwa. ihe maka aka ka m na-ekwu ọ bụrụ na ha adịrọ afụrụ onwe ha n'anya kedụzi ka ha si wee na-edevelopụ be ha ọ dị one a gbazie m Eh? gbazienụ m ị na-asị m saa gị nke m ga-ajụ ị sakwa m ọ sị m saa ya ọ kwa taa hmm. ọ kwa anyị na-eje be mma ochie ọ mago na anyị na-abịa hmm? ọ ya-asaba ya ajụjụ ruo ya n'isi nwere nke ọ ya-ahapụ anyị ruo ebe anyị ajụcha ha ncha hmm. nke ọ sara anyị anyị na ana ọ ya-asacha anyị ha ncha ka okwu ha na ise

ọnwụ gburu nne oke adịghị ekwe ụmụ ya sara anya gboo kwa bụ na a na-akpatara ụlọ ụlọ agwa anyị na ọ na-akwadoro anyị akwado tinye anyị nke nne oke a sị hụkwa ya n'ọkụ

ewe na iwe emu mgbe anyị na-adị nwere ọtụtụ ihe anyị fụrụ ka na-elele maka ahịa akụkọ a na-akọ maka ndị Igbo ka enwezi nke anyị ka jụkene ee mana unu ya nọdụ da ana anyị ewee
mba ya bụ ihe na-eri anyị nri n'ahụ ya bụgoro nke maka ọ nwere ụdịrị ekwe hmm. ya ka anyị jụkene ọmarịcha ụlọ na ọmarịcha ụgbọala niile anyị fụrụ anyị ji wee bata ndị gọọmenti na-enyedị ndị Igbo ego ha ji eme ihe a niile ya nke mbụ nke mbụ nke ịbụa ahụ ọ wụ eziokwu na ndị Igbo afụrọ onwe ha n'anya na ọ sọsọ inye poizin na ihe a ka ha dị eme kọwara anyị ka anyị ghọta ihe ndị ahụ nsogbu unu ya nọdụ ana anyị nọdụ ana anyị ejizie nwayọ kpara nọdụ nwanne oche anyị jụrụ ajụ sị kọwara anyị ka anyị mara ebe anyị kwụ ee ka udo dị
unu fụrụ ọmarịcha ụnọ niine a unu na-afụ hmm? ee eh, a bịa na anị Igbo ndị Igbo bụ ndị na-agba mbọ mgbe a nụsịrị ọgụ Naijiria na Biafra ego e nyere ofu onye Igbo 2 pounds only ka e nyere onye Igbo ọwụna mgbe a nụchara ọgụ 2 pounds ọ ya ka ndị Igbo ji wee developụ ihe niile anyị na-afụ ị bịa na anị Igbo e nwere ahịa na Ọnịcha enwere na Aba enwere na Enugu enwere na Nnewi akụkụ ana Igbo niile onweghị afịa dị ka ya dị na ụwa niile ya ndị Igbo ndị na-agba mbọ onwere gọọmenti nyere onye Igbo ego ọbụla ọ ndị Igbo gbara mbọ wee rụọ ụlọ niile anyị na-afụ moto niile anyị na-afụ onwerekwa ego gọọmenti ma ọ bụ ego mmanụ dị na ya ọ ndị Igbo ya bụ na echere na o nwere ego gọọmenti nyere ndị Igbo nke ahụ nke mbụ nke ịbụa ị jụrụ ndị Igbo adịghị enye nsị dịka etu a unu si anụ ya ọ bụkwa eziokwu na onweghị obodo ọbụla onweghị ebe egburu aja ngwere anọghị so obodo ọbụla nwere nsogbu nke ha ndị Igbo nwere nsogbu nke ha mana ọ bụrụ etu a unu si afụ ya ọ bụrụ na ndị Igbo na-enye nsị etu unu si afụ ya anyị nwa aka anwụchago na maka ọ na Igbo ka anyị nọ wee na-eto wee na-emepe n'ihe niile a